Nin ye malikura ye la voix de l'amérique kan
arabadon eh, avril kalo tile tan ani wolonfila san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn an balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye cɛ ni muso an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nin waatinin na aw bɛ kan k'an ka malikura jɛmukan a kun bɔra ka bɔ studio tan ani wɔɔrɔnan kɔnɔna na voa soba la washington dc an ka bi kunnafoniw olu kunbabaw bɛna tali kɛ ninnu kan ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min n'a bɛ jamana marali taabolow la kununko wuladafɛla la eh, su fɛ jamanakuntigi ibrahim bubakar keyita ale bɔra ka i sara malidenw na ni kumakanw camanba ye ayiwa an bɛna na ka na kasim tarawele ani eh, mali politiki jɛkulu ani ka ni eh, fɛn minnu fana ye fasojama jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen olu ka eh, hakilinaw ye a kumakanw kan ani fana mali wasadenw fana kɛlen bɛ k'u kan bɔ ko f'u ka dansigi kɛ eh, masayasoba ale ka baaraw la n'o ye eh, gouvernement ye mali kɔnɔna na bi u tun bɛ eh, a kuma ɲɛfɔ la wasabulon kɔnɔna na an bɛna an da don o fana na ka walawalali kɛ aw ye ayiwa n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa burukina fasokaw fɛ yen nɔ ayiwa ka fara kunnafoni caman kan ka na walawala aw ye bi jɛmukan kɛnɛ kan ne kajatu tarawele fɛ nka sani da ka don a la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan ɲanzan an balimaw a y'aw bisimila kokura malikura kɛnɛ kan ka bɔ eh, studio tan ani wɔɔrɔnan kɔnɔna na voa soba la washington dc nin ye kajatu tarawele kumakan de ye ayiwa k'aw ladɔnniya k'a fɔ minnu bɛ an lamɛn na nin waatinin na walima n'u bɛ fɛ k'an lamɛn radio siraw kan u bɛ se ka connecter nin waatinin na fɛn min ye fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila ye n'o ye voa ka fm siraw ye bamakɔ an'a lamini na walima an ka radio partenaires kan dugu tɔw la fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ mali kɔnɔ ani mali kɛrɛfɛ jamanaw la walima ni minnu fana bɛ fɛ ka an lajɛ jabaranin kan u bɛ se ka an ye nin waatinin na an ka page kan n'o y'an ka facebook page ye voa bambara walima an ka bɔlɔlɔ yɛrɛ sira fɛ www voa bambara point com ka tɛmɛ ni kunnafoni ye ka kɛɲɛ ni eh, eh, wasadenw olu ka eh, eh, eh, ha- hakilijɔ ye ka a jira ka jan k'u jɔ wasaden damadɔ ko fo u bɛ fɛ ka dansigi kɛ fɛn min ye masayasoba o ɲɛmɔgɔ a n'a ka masadenw n'olu ye minisiriw gouvernement a n'a ka minisiriw ye premier minisiri n'a ka minisiriw ye ko ka olu ka baara k'a lajɔ Mali kɔnɔna na u ye eh, ɲininkali sara minisiri damadɔw la bi wasabulon kɔnɔna na Kasim Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna
bi sɔgɔmada in na wasabulon kɔnɔna na min ye wasadenw ye u tun ye wele bila minisiri saba ma lakana minisiri an ka finitigiw ka minisiri ani minisiri min ɲɛsilen don sirabaw jɔli ma an ka jamana kɔnɔ wasaden fɔlɔ min ye kuma ta o kɛra umaru mariko ye ale ni cɛmɔgɔ sangare ale min an ka wolomasiri tabaw ka minisiri ye mariko ka ɲininkali belebelebaw bɛ tali kɛ faransi sɔrɔdasiw olu bɛ fɛ ka kan min jɔ gosikaw fɛ yen g5 sahel ale kan ka na i daga min sigi bamakɔ kɔnɔna na ka taa se finitigi kɛmɛ wolonwula minnu gɛnna ka bɔ finitigiya la cɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko faranfasiya dili sira nafila fɛn min ye faransi ye a tɛ se k'a da don olu ka ko la nka barkhane ale bɛ wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kan ka yɔrɔ fɛrɛlen kɛ yaasa a ka se k'a ka baaraw kɛ g5 sahel ta la cɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko min ye g5 sahel ye a jamanaw yɛrɛ de bɛnna a kan k'a fɔ ko a ɲɛmaayaba ani a finitigiw dagayɔrɔ ko o ka na bamakɔ kɔnɔna na min ye ɲininkali ye ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma a y'a fɔ olu ka baaraw an'u ka wulikajɔw t'a to fiyewu a k'a da don o la umaru mariko y'a jira la k'a fɔ bi degun caman bɛ mali finitigiw kan min ye maramafɛnkow ye o labɔlibaliyaw ɲininkali ninnu kɛra samasamali ye dɔɔnin a ni cɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mariko y'a jira k'a fɔ olu ka wasadenya baara b'a to u ka ɲininkali kɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na fɛn minnu bɛ yen ni o ye sɔrɔdasiw ka gundomako ye olu tɛna u da don olu la jama ɲɛ ma sabula u b'a dɔn fana k'a fɔ ko jamana fana a ni sutura ka kan ka kɛɲɛ ni finitigiw olu yɛrɛ ka wulikajɔ ye maa filanan min ye kuma ta o ye wasaden ye n'o ye tahara nimaga ye ale ta ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ zaviya min bɛ ɲarelakaw fɛ yen ko bin taara kɛ o kan minisiri min ye ale jaabi o ye salifu tarawele ye o y'a jira k'a fɔ ko bin ma kɛ o kan Fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in nana cogo min na a ye a da don o la futinɛ min y'a to gaziw taara u yɛrɛ sɔrɔ ɲɛfɔli kɛra olu bɛɛ lajɛlen na yaasa wasaden bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min o kuntaala ma janya kosɛbɛ min ye usumani kuyate ye gitɔrɔnko minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka siraba minnu tiɲɛnen don ale ɲininkali ta ka ɲɛsin senabu jɔpu ma mamadu awa gasama ale seginna ka na ni zaviya ko kuma ye tuguni yaasa a bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min nka a tilara ka na a ka ɲininkaliw kurakuraya ka ɲɛsin salifu ma sabula a y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen min ye buye ye o ka kow gɛlɛya minnu tara ka ɲɛsin o n'a denw ma o de la isaki y'a jira k'a fɔ ko o ko bɛɛ lajɛlen bɛ sariya bolo k'o fɔyɔrɔ tɛ yan ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bonyana kosɛbɛ mamadu awa gasama ale ni wasabulon yɛrɛ ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye isaki sidibe ye waati min na mamadu awa gasama bɛ k'a ka ɲininkaliw kɛ min ye wasabulon mɔgɔw ye u nana sɛbɛn ta k'a di isaac sidibe ma k'a jira k'a fɔ k'u bɛna na laɲini kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma yaasa a bɛ se ka bɔ yen cogo min na min ye bɛrɛbɛrɛlitɔn rpm wasadenw ye olu de ye sɛbɛn in di mamadu awa gasama ale taara a ka ɲininkali tɔw kɛ nka fɔnkɔɲɔgɔnkɔba de nana don ale ni isaac ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya k'a ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sɛbɛn minnu na olu bɛ kiiribulon kɔnɔna na nin waati in na kuma nana gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ isaac ko ko f'a ka mamadu awa gasama labɔ kɛnɛ ma nka wasadenw y'a ye k'a fɔ ko o n'u ka sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ min ye URD wasadenw ye olu ye laɲini kɛ yaasa min ye baara ye a bɛ se ka ɲɔngiri cogo min yan'u ka ɲɔgɔn faamu an bɛ nin laseliw kɛ tuma min o y'a sɔrɔ min ye wasabulon mɔgɔ ye u ma segin ka na sabula u tun bɛ baara ɲɔngiri la Kaasim Tarawele VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako
K'aw ladɔnniya an bɛ waati min na i ko sisan a baaraw bɛɛ laɲɔngirila ni Ala n'a la kira sɔnna a ma sini an ka jɛmukan kɔnɔna na min bɔra u ka kumakanw na a bɛ lase aw ma Malikura kɛnɛ kan halisa ka kɛɲɛ ni nin taabolo kelen ye Modibo Dambele ye Abdramane Ben Matata Touré ɲininka wasabulon ka nin wele in na ka gouvernement k'a lawuli k'a bɔ yen nɔ ayiwa Abdramane Ben Matata ale ye soronadonkɛla ye ka bɔ Bamakɔ an k'a ka kumakan lamɛn Motion de censure ye donc ni jamanadenw sago tɛ ka kɛ olu bɛ gouvernement wele ka na sisan ka sɔrɔ ka na vote kɛ n'olu y'o vote in kɛ sisan maintenant n'u y'o vote in jama cayara ka tɛmɛ minnu bannen don a ma donc gouvernement bɛ baara bila o mana baara bila sisan maintenant président bɛ eh, sɔrɔ ka premier ministre wɛrɛ sigi gouvernement wɛrɛ former minnu bɛ se ka baara kɛ minnu ni wasadenw ni jamanadenw hakilina bɛ taa fan kelen fɛ Donc kuma lasurunya la motion de censure ye mun ye dɔrɔn o ye wasadenw ka hakɛ de minɛn de b'i bolo min bɛ se k'u permettre ka gouvernement ka baara jɔ n'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement ka baara kɛbolo ani jamanadenw ka faamuyali ni u ka hakɛw ta taabolo tɛ sira kelen fɛ donc u bɛ se k'a fɔ gouvernement ka baara bila a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye bon a kɔlɔlɔ tɛ se ka kɛ koba ye parce que fɛn min don a dagalen don an ka sariyasunba yɛrɛ parce que ni jamanadenw ka la denw bilalen don u ko k'u ka jamanadenw ka hakɛ de kɔlɔsi donc ni gouvernement min bilala sen na n'o ma jamanadenw ka baara kɛ jamanadenw ka taabolo fɛ mɔgɔ min bɛ se ka jamanadenw lafasa o ye lasigidenw ye donc o lasigidenw fana b'a fɔ ko ka baara bila président bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn a bɛ se ka gouvernement premier ministre kura wɛrɛ de la sisan ka gouvernement kura wɛrɛ proposer pour que maintenant o se ka baara kɛ min bɛ jamanadenw nimisi wa donc a conséquence bɛ se ka kɛ o de ye vraiment ni vote tɛmɛna ni lasigidenw yɛrɛ cayara minnu yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko vraiment a ka baara taabolo man ɲi k'a bila o y'a hypothèse fɔlɔ ye hypothèse filanan ni jama hakɛ ma sɔrɔ mun ka ca k'a fɔ ko a ka baara bila donc vraiment motion de censure binnen bɛ k'o ye gouvernement ani premier ministre bɛ continuer u ka baara fɛ. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna laɲini ka kɛ Mali jamana fanga la mais e yɛrɛ bolo nin sen na ta ani tɔ minnu ni a laɲini kɛra mais ni u ma se k'a lawaleya an hakili bɛ Musa Mara ta wagati la danfara jumɛn bɛ nin sen na ta n'olu ni ɲɔgɔn cɛ? Bon danfara mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye danfaraba fɔlɔ ninnu ta fɔlen filɛ nin cogo min lawasadenw yɛrɛ olu yɛrɛ tun ma nisɔndiya gouvernement fɔlɔ ninnu ka baara kɛcogo la olu ye motion de censure déposer de nin ta in na non seulement eh, lawasadenw yɛrɛ ma content mais également jamanadenw fana ma content tuguni o lawasadenw fana kɔnɔ eh, parti majoritaire président yɛrɛ ka parti mɔgɔw olu yɛrɛ fana de b'a la olu yɛrɛ b'a ko ɲɛfɔ kosɛbɛ olu yɛrɛ de ka laɲini fana ye ko président ye eh, premier ministre mun donc vraiment o ka bɔ yen n'i y'a jate minɛ o ye ko ye min bɛ se ka bali mɔgɔ la parce que président ka parti o de ye baara kɛ président ye pour que président ka kɛ présidenya la mais président ye premier ministre mun choisi ka na ni président ka parti yɛrɛ ko k'u k'o premier ministre bɔ yen donc o kɔni ye ko ye mun siɲɛ fɔlɔ de kɛlen fɛn na an ka jamana kɔnɔ se ka kɛ différence belebeleba ye eh, ani kɔrɔlen tɔw ninnu fana cɛ mais différence ba ye mun ye dɔrɔn c'est que fanga sinamatɔn mɔgɔw ni président yɛrɛ ka parti mɔgɔw olu yɛrɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan fo ka n'a fɔ ko premier ministre a n'a ka gouvernement ka baara bila fura y'a ko la halisa ka tɛmɛ ni eh, jamana kungow n'a kunnafoniw ye kunun ko gɛlɛya belebeleba min n'a bɛ jamana kɔnɔna la ayiwa a marabolow a n'a sira caman fɛ mali jamanakuntigi ibrahim bubakari keyita ale bɔra ka kuma sara malidenw na a ka kumaw kɔnɔna na a ye kuma caman caman fɔ ayiwa sisan kasim tarawele ale bɛna ka na walawalali kɛ an ye a kan Jamanakuntigi ibrahim bubakari keyita ale ye laseli kɛ kunun laseli min kun kɔnɔnen don bɛɛ lajɛlen fɛ faransikaw fɛ yen olu ka kerecɛnw ka misiriba min bɛ yen n'o ye Notre Dame ye a y'a da don o la o karili min kɛra a y'a jira k'a fɔ ko o ma bɛn a ma sabula o ye batokɛyɔrɔba ye min bɛ tali kɛ diinɛ ale ni diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na IBK y'a da don kalanko gɛlɛya Ogosagu ko fo ka taa se bi bi in na sariya sunba falenni ko min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ président ka discours kɔnɔna n'i y'a lajɛ a ye kuma dama dɔw fɔ mun be hakili sigi n'i y'a ye o kɔrɔ de ye président fana a hakili be maliyɛnw ka souci la mun kun ye école ko ani insécurité a y'a da sera o fɛn bɛɛ ma ko ko ale yɛrɛ yamariya di pour que u ka école karamɔgɔw ka sara ko ɲɛnabɔ je crois que o bɛna ɲɛnabɔ a tɛna mɛn a fana y'a fɔ fana ko a tɛna sɔn école karamɔgɔw a ka condition a ka kɛ fantan ou bien comment de dire a ka condition k'a bɛna baara kɛ pour que a ka améliorer o fana ye fɛn ɲɛnama ye nka maliden caman y'a jira k'a fɔ k'olu tun sigilen don ka ɲininkali minnu kɔnɔ jamanakuntigi a ka laseliw ma tali kɛ o la maliyɛnw tun bɛ ka fɛn min makɔnɔ olu bolo a bɛna kuma premier ministre ni ka kuma de la n'o ye motion de censure u b'a fɛ premier ministre ka taa mɔgɔ maliyɛnw caman min la ko a bɛna kuma o de kan mais a kumana min kan o ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fagali min bɛ ka kɛ fa eh, centre la a kumana o kan a y'a condamné en même k'a bɛ mesure wɛrɛw ta a kuma jeunesse fana kan denmisɛnninw parce que ko an y'a bɛ sisan denmisɛnninw bɛ ka fɛn caman kɛ mais olu denmisɛnninw kan ka se ka dege baara ni fɛn wɛrɛw la u ka se ka intéresser pour que jamana ɲɛtaa ka se ka fɛnkɛ cogoya min bɛɛ lajɛlen bolo bi bi na min ye jamanakuntigi a ye laseli min kɛ o bɛna a to jamana yɛrɛ bɛ bɔ degun kɔnɔna na kalanko ta nasira fɛ constitution ye sariya sunba yɛlɛmali minnu kan ka don sariya sunba la a y'a ɲini k'a fɔ ko lajɛ min bɛna kɛ yanni kalo san in cɛ o lajɛ in bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma sariya sunba yɛlɛmali kan bɛɛ ka se k'i hakilina fɔ maliyɛn bɛɛ da ka don a la bon n'i y'a jate minɛ fɛn min don a ka ɲi sigikafɔ ye damu ye an b'a fɔ cogo min na mais est-ce que sigikafɔ in kɔfɛ hali ni maliyɛnw bɛnna fɛn dɔ la lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ o bɛna se k'an permettre bi ka se ka eh, référendum nin organiser n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ deputew ka mandat banna élection ma se ka organiser insécurité ko b'a la donc o bɛɛ ye question ye question minnu kan ka élucider ibrahim bubakar keyita y'a jira a ka laseliw senfɛ ko jɛrɛ belebeleba bɛna na kɛ yaasa min ye sariya sunba o falenni baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ni école élèvew kalanna kosɛbɛ karamɔgɔw ye cours ɲɛnamaw d'u ma nin bɛɛ bɛ se ka ban je crois que ni président yɛrɛ y'a kɛ a ka souci ba ye je crois que c'est une très bonne chose insécurité fana a ye mesure dama dɔw fɔ je crois que n'u tabatira a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ maintenant a ye concertation min fɔ réforme min bɛna kɛ je crois que a ye date min fɔ hali date ne bolo a a ka suru dɔɔni mais ni bɛɛ sɔnna a ma, bɛɛ sɔnna ka taa direction kelen na je crois que o bɛɛ bɛ se ka surmonter mais jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita laseli minnu n'olu kɛra a fɛ, o ma mɔgɔw nimisi wasa kosɛbɛ, sabula bɛɛ lajɛlen bolo k'a fɔ a ka premier ministre bilali a da ma don o la. A y'a ɲini de ka maliyɛnw dusu suma, mais maliyɛnw sigilen tun don ni min ye, n'o ye premier ministre ka tagali ye, o ko kuma minnu bɛ senna dugu kɔnɔna la. perezan tɛna se ka na bɔ k'a ka premier minisiri labila tele la mɔgɔw ɲɛna n'o bɛna kɛ don min na perezan eh, maliyɛnw yɛrɛ bɛna a mɛn premier minisiri kura ka nomination senfɛ ou bien annonce dɔ communiqué bɛ kɛ perezansi yɔrɔ k'a fɔ ko premier minisiri bilala an bɛ premier minisiri wɛrɛ ɲini na. IBK ka laseli ninnu bɛ ka kɛ waati min na o y'a sɔrɔ jamanadenw halisa sigasiga ma bɔ u la sabula u jɔrɔlen don k'a fɔ bi bi in na min ye fanga ɲɛmaa ye n'ale bɛn'a jɔyɔrɔ bila n'a tɛn'a jɔyɔrɔ bila kasim tarawele voa bambara ale tɔgɔ la bamakɔkaw fɛ ka taa ɲɛ ni hakilina kelen ye halisa eh, mali politikikɛlaw olu eh, minnu ye fanga kɔrɔmadondon ani minnu fana ye fanga sinamatɔnw ye olu hakilina ye mun ye jamanakuntigi ka kunu kuma ninnu na ayiwa mariam tarawele ale sera eh, an balimakɛ maire buakar jaji ma k'a ɲininka o ye jikɔrɔni eh, ale bɛ jikɔrɔni meri kunna ani fana a ye kuma sara fana salimata tarawele la o ye fɛn min ye faso fanga sinamatɔnw olu ka tɔnjɛkuluba min bɛ o tɔnden y'o ye an k'u ka kumakanw lamɛn n ka pati ye APR ye an bɛ mouvance euh, présidentielle de kɔnɔ surɔ jamanatigi n'o ye ibrahim bubakar keyita ye bɔra ka laseli kɛ jabaraninso la k'a ka hakilina di jamanadenw ma e y'a faamu cogo di an bɛɛ b'a dɔn nin wagati nin na gwɛlɛya caman bɛ an ka jamana kɔnɔ a ye hakilina minnu di hakilisigi hakilinaw don pour que jamanadenw ka se ka fara ale yɛrɛ kan an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na. A ye kumakan fɔlɔ minnu di o dɔ kɛra Faransikaw fɛ yen kerecɛnw ka batokɛyɔrɔba min ni ta wulila a la n'a bɛ wele ko Notre Dame min ma faamuya jamanaden caman fɛ sabu dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw caman fagara Ogosagu ka se sisan ma ko mɔgɔ ma jamanatigi kumakan mɛn. effectivement yan'a ka daminɛ ogosagu yɛrɛ a kɛra jɔra kelen kelenw bɛ ka kɛ yɔrɔ tɔw ɲɛfɛ ka taga kɔrɔnfɛ yan fan fɛ a ye jamanadenw tɔɔrɔ ne bolo fili dɔw don fili minnu ala k'u tiɲɛ a bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw sɔrɔ kuma dɔw la jamana kɔnɔ ko dɔw bɛ kɛ e kɛ jamanatigi tɛ wuli a nɔgɔn na ka kuma jamanadenw ye tiɲɛ yɛrɛ la a b'u tɔɔrɔ donc ni fɛn wɛrɛw kɛra kɛrɛfɛ n'a wulila ka kuma o la faamuyali ma nɔgɔ kosɛbɛ an bɛ waati min na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ mali jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun hakilina di ne kɔni ka hakilina ye bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ jamana kɔnɔ constitution yɛlɛmali a ka di ne yɛrɛ ye fɛn caman bɛ yen min kan ka se ka falen a la parce que constitution a kɔrɔla ka bɔ quatre vingt douze la ka na fo bi ko tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bolo a baara bɛ se a bɛ se ka lajɛ ɲɛ wɛrɛ ma min kɛli kɛ sisan sisan ye an ka fara hali bi jamana dirigeanw kan n'u filila an k'u latilen nka an k'u dɛmɛ pour que vraiment jamana bɛ se ka bɔ nin bolo in kan cogoya min na ne ye madame tarawele salimata tarawele général musa sinko kulubali ye jɛkuluba min sigi sen kan yɛlɛma kama n'o ye plateforme pour le changement ye o musow ka ɲɛmɔgɔ ye ne ne yɛrɛ kɔni ne ma faamuyali sɔrɔ jamanakuntigi ka kunun kuma ninnu na jamanatigi bɔra k'a fɔ ko min ye ekɔli karamɔgɔw ka laɲini ye ko olu ka sara min kun dulonnen don ko u sara olu bɛ bila k'u ka laɲini u bɛna lajɛ ka sigikafɔ kɛ denmisɛnninw ye nin tanbaden bɛɛ kɛ kɛnɛma a dun tɛna ɲa fɛn min kun kɛli kɔ a kun ka nin kɛ siɲɛ kelen pour que o mankan o ka se ka ban ayiwa wulikajɔba min kɛra eh, jumajan tɛmɛlen ni an bɛɛ lajɛlen kun bɛ o kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko taabolo min bɛ jamana la ko fɔ ko k'a falen ani kuma min b'a da n'o ye ka constitution falenni min kɛ o wagati tɛ sisan ye ne bolo olu tɛ kuma ye daliluba bɛ kuma minnu na an bɛ wagati min na komi sisan sisan fɛn dɔ de bɛ jamana kɔnɔ n'o ye insécurité ye n'o ye kalankɛbaliya ye dunkafa ma jamana labɔ o fɛn damadama n'o ma yɔrɔ yɔrɔ labɔ ne hakili la sigi ka kuma ka dɔgɔ o yɔrɔ ninnu na premier ministre joli joli bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ale ye joli joli bɛɛ bila nin kelen bilali man kan ka kɛ ko ye a k'a lajɛ halisa a ka fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ se ka fɛn min faamuya quoi a da sera faransi notre dame fɛnkɛ ko ma vraiment on est de cœur avec eux tiɲɛni n'a kɛra o ye bɛɛ lajɛlen kunko ye quoi mais ne hakili la minnu min bɔra mali kɔnɔ yan o ka jugu ni ninnu ta ye bɔ kɛra ka mankan min kɛ kɔsana in na n'o ye jumajan tɛmɛlen ka se fo bi ma e ma bɔ e ma fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ tɛ se ka kɛ ko kun tɛ se ka k'i bolo komi i t'a la o jamana kalifara e la de ne hakili la hali ni jamanaden dɔ sen talonna e kan ka bɔ k'i jɔyɔrɔ yira o ko la
an balimaw nɛgɛ ɲɛ tan ani e, wula nɛgɛ ɲɛ tan ni wolonfila tɛmɛna ni sanga tan ani wolonfila ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ mali kura jɛmukan de kan k'a lamɛn nin waati na ka bɔ studio tan ani wɔrɔnan kɔnɔna na voa soba la washington dc aw tulo bɛ kiyatu tarawele de kumakan na ayiwa sisan minnu bɛ fɛ ka an lamɛn olu bɛ se k'u connecter fɛn min ye an ka eh, eh, arajo siraw ye n'o ye fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila ye bamakɔ a n'a lamini na walima n'u aw bɛ fɛ k'an ye jabaranin kan an bɛ sɔrɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka page facebook kan n'o ye voa banbara ye walima a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ voa banbara point com ka tɛmɛ ni jɛmukan ye halisa eh, modibo danbele ale ye kuma ta k'a di malidenw ma ka kɛɲɛ ni eh, wasadenw olu bɛ fɛ ka dansigili min kɛ fɛn min ye mali premier minisiri a n'a ka guvɛrɛnman u ka baara la eh, bamakɔ an ka u ka kumakanw lamɛn mali kura wulila ka a ka kumabaranin k'o ta k'a yaalayaala ka malidenw fɛla dɔn mali jamana wasadenw ka laɲini ko fo jamana fanga min bɛ senna sisan ko ale ka walan sɛmɛ ne tɔgɔ bɔkari sidiki jara ne bamakɔ yan motion de censure nin min bɛ senna bi a b'an permettre an ka démocratie évaluer dɔɔni k'a lajɛ gɛlɛya nin bɛɛ la an ka démocratie bɛ niveau jumɛn na o y'a nafa fɔlɔ ye an kan bi filanan et puis a bɛna mun de ɲɛ a tɛna mun de ɲɛ a passera o a mana a ma passe o a ko cogo a bɛ na ni yɛlɛmaba de ye k'a don configuration politique la ne bolo a ka ɲi a ka ɲi parce que nafa b'a la o cɛnni a o t'a la. Ani e fɛla ko ye mun de ye ɛɛ motion de censure ni a laɲini kɛlen don bi assemblée la gouvernement contre la. Bon ne tɔgɔ Mamadu Sidibe ne ye min faamu motion de censure la censure kɔni ni an ye a kɛ a b'an permet ka politiquement k'an ka fɛn caman évaluer donc défaut minnu bɛ an ka fɛnw kɔnɔ ani défaut minnu ɲuman min b'a kɔnɔ donc a b'an permet k'o évaluer quoi ne kɔni ka faamuyali donc ne kɔni bolo a ka ɲi. ne tɔgɔ ismaila fane donc ne bɛ mali la balabugu ne silisi de ye ye mun de y'a ko la ne yɛrɛ bolo mali problème yɛrɛ tɛ premier ministre ko ye mais en réalité ni bɛɛ wulila i nɔfɛ nin cogo la tantôt donc premier ministre yɛrɛ fana ka kan k'a dɔn jamana ko de don donc ka essayer ka table bila parce que a motion de censure filɛ nin ni a nana boloda donc ka taa n'a ye politiquement a man ɲi a ka carrière yɛrɛ ma bon société civile bɛɛ tɛ se ka wuli i nɔfɛ presque a tila bɛɛ ka tila ka n'o fara président yɛrɛ ka parti mɔgɔw kan n'o ye majorité damadɔni ye et en même temps u ni opposition donc a bɔ ka gɛlɛn a la kosɛbɛ donc ni ne kɔni ye premier ministre ye a ka kan a ka table bila yɛrɛ avant que motion de censure ka taa n'a ye quoi parce que n'a taara n'a ye réalité a bɛ jouer a ka politiki kan ale kɔnɔna la donc euh, ne kɔni ka hakilina kɔni vraiment premier ministre ko tɛ quoi parce que nin premier ministre duurunan de don est ce que problème yɛrɛ tɛ fan wɛrɛ min yɛrɛ ni premier ministre yɛrɛ tɛ kelen bon ne yɛrɛ bolo est ce que problème tɛ train kunkolo yɛrɛ la parce que u ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ka ko nivo lajɛ fo premier minisiri duuru ni a si tɛ ka ɲa la bon ni premier minisiri min nana n'o yɛrɛ ye président yɛrɛ fɛla ko ye jama b'a la ko fo o ka taa ka da daliluya damadɔni kan n'i ye ekɔlimɛtiriw ka ko nivo lajɛ o problème bɛ yen sécurité problème bɛ yen n bɛ segin dɔɔni ka na ekɔli karamɔgɔw ka nivo la ekɔli karamɔgɔw ka nivo la n bɛ se k'a fɔ premier minisiri nana o problème sɔrɔ en réalité yɔrɔ jumɛn bɛ président jalaki n'a jalaki yɔrɔ min na parce que n'a fɔra mɔgɔw bɛ grève la u b'u ka wari ni fɛnw nɔfɛ mais hali bi cɛni bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ale yɛrɛ masurunna mɔgɔw wari tiɲɛna fan bɛɛ fo ka tila k'a yira yira donc a cɛ ka jugu kosɛbɛ donc jago a bɛ mɔgɔ la révolter mɔgɔw tɛ se ka faamu k'a fɔ ko état tɛ se ka mɔgɔw sara halisa an bɛ jɛmukan kɔnɔna na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ bɔ sisan fɛn min ye mali politiki kumaw ye sisan ka don a yirala k'a fɔ ko eh, sirabakan kasara jugumanba de kɛra muritani sira kan ka bɔ kayi ka taa muritani fanfɛ bolo fɛ voa ka lasigiden min bɛ n'a tɔgɔ ko isa bacili ale bɛ kuma kan an k'a ka kumakan lamɛn sirabakan kasara in a kɛra trois heures du matin wagati de la bi i sɔgɔmada in na mun ye sandare ale ni kayi ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnna kilo tan ani kelen u bɔlen kɔ sandare maa bi naani ni kɔ de tun bɛ mɔbili in kɔnɔ u tun bɛ ka taa ziyara kɛyɔrɔ de la madame sisoko gundo sunbunu ale anesthésiste kayi opitali fuseni daw la an welela ko accident dɔ kɛra ka bɔ bamakɔ sira la an ye mɔgɔ mugan ni seegin kɔni sɔrɔ kelen kɔni tanyana o kɔnɔna la dɔw mɔgɔ saba taara operasiyɔn na dɔw bolo tigɛra kungolo joginna et puis encore blessure jogini da gɛlɛman camanw b'a la hopital maaw bɛɛ lajɛlen de ni wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na mun ye i n'a fɔ dɛmɛ ka se k'o don ma joginenw ma Dɔta siso gdo sun bolo dalen kɔni y'a bɛɛ tan sari
mɔgɔ si ma odsi sara ep min de kkiip min kɛra fana k'a daminɛ man nin furufo dtɛ bɛɛ ye dɔ k kan kɔnɔna la di kɛ n'a sugu ninnu kɛra an ka laɲini tɛ n'a kɛra u bɛ taa la fɛrɛɛrɛma a minz deranse k'a la parce quep in ppmeme an ka kafo ɲɛmaa ni o ye kayi guvɛrnɛr ye ale taara i ɲɛ da maa minnu ni olu joginna kayi hopital fuseni daw la ani ka duwa don kɛ ka taa mun ni o ni tanyara nin sirabakan kasara in senfɛ a bɛ wele bila mun ye ka taa mobilibolaw ma basigi sira kana na mamadu z sidibe bon an b'a fɔ mɔbili bolaw ye u ka mɔbili boli ni hakilisigi ye ni sinɔgɔ y'u minɛ u to yɔrɔ o yɔrɔ u ka frein minɛ u k'u reposer i peresera cogo o cogo mɔgɔninfin ni de ka bon ni e ka se joona ye donc an b'o de fɔ vraiment u ka code de la route respecter u k'u yɛrɛ ka sɛgɛnnabɔ respecter n'u sɛgɛnnen don u k'u reposer seere dɔw y'a jira k'a fɔ mun ye mobili in ye a kɔni binna yɔrɔ la yɔrɔ mun ni gendarme couché tɛ yen nɔ yɔrɔ mun ni sira yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ nka dɔw ka fɔ la mun ye chauffeur a bɛ komi sunɔgɔ de ye a ta kayi guvɛrnɛr ale yɛrɛ ye donbolo don mun ye hopitali ɲɛmaaw bolo u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye isa bacili kayi radio voa afrique o tɔgɔ la halisa an bɛ jɛmukan kɔnɔ an bɛna taa burukinakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye n'o ye mɔgɔ dɔgɔtɔrɔw ani bagan dɔgɔtɔrɔw ye olu bɛɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ kɛ ka baarabilancari kɛ mun de kama an ka alidu wedarago voa ka lasigiden min bɛ bobo julaso ale b'a ɲɛfɔ an ka ka a lamɛn an ye baara dabila bi ka sabu kɛ an nisɔn man di nisɔngoya dun ma kɛ ko wɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔw ka baarakɛlaw ka ɲɛsigi o ye min sigi o ka sɛndika ɲɛmɔgɔw o ni faamaw tun bɛnna ko dɔ la ka a san fila le min depuis tubabu kalo sabanan tile tan ni saba o ye papiye dɔw signé o bɛnna bɛnkan dɔ kan ayiwa 2017 la fo kana se bi ma an bɛ 2019 la o y'a ye k'a ye ko foyi ma ɲɛnabɔ nin ye burama watara kumakan ye min ye dɔgɔtɔrɔw ka sɛndika ɲɛmaa dɔ ye bobo julaso kɔnɔ baarabila kun tigitigi a b'o fɔ an ɲɛna bɛnkan nin dɔ ye ko baara kɛcogo baarakɛminɛnw tɛ yen hali bi n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la i man kɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ dɔw la o tɛ se k'i furakɛ parce que baarakɛminɛn tɛ yen awa bɛnkan dɔ wɛrɛ bɛ yen fana ko mɔgɔ n'i nisɔn man di i ka ɲi k'i ka nisɔngoya yira i ɲɛmɔgɔ ra o b'o fɔ o ma ko eh, liberté démocratique a waati dɔ an nana kɔlɔsi k'a ye u fɛ k'o bɔsi a bɛnkan dɔ wɛrɛ fana bɛ yen minnu bɛ baganw furakɛ k'o ma ko vétérinaire n'i fana sera olu ma baarakɛminɛn tɛ yen hali mobilɛti min yɛrɛ bɛ di olu ma ka boli boli ka yaala ka taa mɔgɔ ka baganw filɛ o fana tɛ yen a y'a yira k'a fɔ fana ko sini ɲɛsigi tɛ dɔgɔtɔrɔbaara la tugun burkina faso kɔnɔ a dɔ wɛrɛ fana bɛ yen a min ye eh, baarakɛdenw yɛrɛ ka u k'o ma ko kariyɛ dɔw bɛ yen eh, o ka ɲi ka taa kilasi wɛrɛw la o ni gouvernement bɛnna o la fo kana se bi ma dɔ ma bɔ a sira ma o wariko fana bɛ yen garidiw bɛ ta baara wɛrɛ ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ o ni gouvernement bɛnna la changement ka ɲi ka don o bɛɛ la fo ka dɔ fara fara wariw kan fo kana se bi ma o si ma kɛ isa sise min ye banabagatɔ bilasirabaga ye ale dusu kasilen don nin baarabila in na a ko n kɔni baliyani don parce que ni grève bɛ yen ten service minimum yɛrɛ tɛ yen banabagatɔ bɛ kɛ di grève an ma ban grève la n'a a ɲɛnabɔra olu yɛrɛ ka condition fɛ an fana eh, minnu ye patient ye an fana ka ko ni minɛnw bɛ yen k'an furakɛ a ka d'an ye mais min ma diya an kɔni ye ni bɛɛ bɛ taa grève la hali mɔgɔ kelen tɛ yen ka service minimum assurer an ka banabagatɔ bɛ kɛ di donc minnu ka sa ka sa olu ka sira t'ale la ale kɔni kojuguba ye k'a ta bi araba fo ka taa bila sini lamisa baaraden kelen tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ banabagatɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kan k'a yɛrɛ yaala nin tun ye alidu wedarago kumakan ye bobo julaso vowa banbara tɔgɔ la aa sisan an bɛna don an ka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la ayiwa ka siyaka tarawele ale lamɛn o kan
y'a dɔgɔkun kelen ye mali samatasɛgɛ denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san mugan kan u be kabala mamutu kane murule an'a ka cɛdenw be labɛnni na ka sanga coupe du monde min bena daminɛ mɛ kalo nata tile mugan ni saba k'a kuncɛ juin kalo tile tan duru la pɔlɔɲi jamana kan sibiri nata avril kalo tile mugan samatasɛgɛ denmisɛnw bena u kunda katar jamana kan yen u bena tile fila badenya senantolantan kɛ u ni katar denmisɛnw olu fana bena ye coupe du monde kɛnɛ kan pɔlɔɲi badenya senantolantan fila nunu o bolodalen don ka bila avirilikalo tile mugan ni saba nata an'a tile mugan ni naani na avirilikalo tile mugan ni duuru alamisa mali samatasɛgɛ denmisɛnw be segi bamakɔ mali la yan senantolantan bonagun kan halisa kan cɛ kɔrɔbalenw ta o min bɛna tan egypte juin kalo ani juillet kalo nata la jalatigɛbaw n'an ko arbitriw olu tɔgɔw dɔnna kafu farafinagun senantolantan ɲɛmɔgɔyaso ale ye arbitriw cɛmancɛmanw o mɔgɔ mugan ni wolonfila tɔgɔ di o mɔgɔ mugan ni wolonfila in na maliden kelen b'a la ale tɔgɔ mamadu keyita min ye arbitri asistanw ye kɛrɛfɛmanw olu ye mɔgɔ mugan ni kɔnɔntɔn ye maliden tɛ olu la yanni kan yɛrɛ ka daminɛ jalatigɛbaw bɛna kalan kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ka bɔ kafu yɔrɔ sisan muso senantolantan kunda ɲɔgɔndan min bɛ coupe ufoa b o kofɔ o tirage au sort kɛra kunu tarata avirilikalo tile tan ni wɔɔrɔ jamana segi de bɛn'o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na k'a daminɛ mɛkalo nata tile segi k'a kuncɛ tile tan ni segi na kɔdivarikaw fɛ yen coupe ufoa b tako filanan in o pulu kɔnɔna o dantigɛlen filɛ pul a kɔnɔ o jamanaw filɛ cote d'ivoire jatigi yɛrɛ togo senegal ani ghana pulu be kɔnɔ nigeria burkina faso niger ale ni mali an k'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛ ye min tɔgɔ cricket tournoi urbain sangare o tako tannan min tun daminɛna marisikalo tile wolonfila tɛmɛnen a kuncɛra sibiri tɛmɛnen avirilikalo tile tan ni saba korofina bamako yan bamakɔ kalanso tan ni kɔnɔntɔn o kirikɛtikɛlaw de y'o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na falajɛ kirikɛti kilɔbu de ye denmisɛnninlakaw minnu si ma tɛmɛ san tan ni saba kan k'o jɔnjɔn fila ta cɛmani kelen ani musomani kelen waa mugan mugan dira u kelen kelenna ma u ka san wɛrɛ kalan musaka kasimi daɲɔn duguma kalanso minisiriso tɔgɔ la ale tun bɛ kɛnɛ kan ale bolo a hakilina ka ɲi fo k'a fɔ a to ten mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnnin ka ɲɛtaga an b'o yɛrɛ de ɲinina kuma bɛɛ bi an sera ka waa mugan mugan sɔrɔ ka di meilleur joueur ma ani meilleure joueuse ma u ka kalansara san wɛrɛ kalansara de ye nin an ɲɛna d'abord n b'a ɲini autoritew fɛ u ka federation min filɛ nin femacric u k'a dɛmɛ n b'a ɲini federation tɔw fana bɛɛ fɛ u ka nin ladegi ka denmisɛnninw ka kalan sponsorize kawori bɛrite mali kirikɛti federation ɲɛmɔgɔ ka fɔ la hakilina don min tara ale ka tɔn fɛ wɔrɔ falajɛkaw ka kirikɛtiko nin yɛrɛ fana olu siɲɛ fɔlɔ ye n kan ka n da s'o yɔrɔ ma olu ma deli ka na competition na n'u siɲɛ fɔlɔ ye ka na ɔ nka kabi u ye a kibaruya mɛn ko nin ko bɛ senna u fana ye cɛsiri daminɛ ekipu saba nana competition na a ekipu saba bɛɛ taara final la saba min min taara final la fila bɛ olu ye jɔnjɔn ta kirikɛti la anw tɛ fɛ ka wari mugu di denmisɛnninw ma an ka laɲini ye mun ye ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka kalanko la wasa de b'o la o de kama denmisɛnni minnu bɛ n'olu ma san tan saba bɔ olu ka avenir de bɛ ekɔli la an b'an jilaja an seko ye min ye u ka kalansara an ka se ka o d'u ma n'o kɛra a bɛ doni dɔ bɔ olu paranw kan a bɛ olu yɛrɛ fana a bɛ sankɔrɔta d'u ma a bɛ cɛsiri fana d'u ma nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin kɛ a ka d'anw yɛrɛ ye dans l'avenir équipe fɛn bɛ taa finali la n'an partenaire n'u y'an dɛmɛ équipe o k'i mɔgɔ tan naani an bɛ se ka a mɔgɔ tan ni naani k'a bɛɛ ka san k'a ka kalan sara o de ŋaniya b'an na voa bambara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawele kala seli don bɛɛ k'i miiri Farafinna danbe la, i yo dunuya, aw ka siga bɔ mɔgɔya la. Ayiwa an balimaw ni bɛna na dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ka fɔ aw ɲɛna an ka foli ani tanuni bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye aw cayara an ka Facebook page kan ka an lajɛ an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jokolo kulubali ye ale ye an baarakɛɲɔgɔn ye u bɛ baara kɛ mali ambassade la yan nɔ washington dc ka foli kɛ mamadu kante ye ka foli kɛ île-de-france mɔgɔw y'a cɛ n'a muso maliens de l'extérieur minnu b'u connecté an ka facebook page kan ka an lajɛ ibrahima jawara i ka foli bi yan nɔ le roi ayiwa i ka foli a laser'i ma denba jalo monsieur le maire i ka foli bɛ yan aruna so aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ ka fɔ i ɲɛna jɛmukan labɛnna simisi lumani fɛ jɛmukan dira aw ma mariam tarawele mohamɛd ture ani ne yɛrɛ kɛ tarawele fɛ ala k'an bɛn waati wɛrɛ